ndewo ndị be anyị ndewo ndị ọma anyị ji eme ọnụ anyị awụchigo n'ụbọchị nke tata bụ ahịa oye ka anyị gbatụ gị otu ụfọdụ ife e nepụrụ anya n'ala Igbo si emebi ihe tata dịka anyị na-ekwu n'oge mbụ omenala Igbo dịzịka ya asị amazị ndị na-elezi anya mana anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taata na omenala Igbo bụ nke anyị ga-agba mbọ ka anyị jide jidesie ya ike maka na ọ bụ nke anyị ka ọ bụ n'ụbọchị nke taata anyị ga-ewetara unu o nwere nnekwu ajụjụ na-enye ndị mmadụ nsogbu n'ụbọchị nke taata ụfọdụ na-asị na ọ bụzi omenala na ọ bụzi ajọ ife nwoke iyi akwa ojii ma akwa ọcha ma ọ na-akwa nwunye ya ndị na-asị na ọ bụrọ ajọ ife mana anyị na-achọ ka anyị ghọta ọ bụ akwa ojii ka ọ bụ akwa ọcha ka ndị Igbo na-eji akwa ozu n'oge gboo kedu otu o si wee dị kedu otu esi kwesị ime ya kedu otu esi eme ya ọ ka mma na anyị ma otu esi eme ya ka mara ebe anyị si mara ebe anyị na-eje chetakwa na anyị bụ ndị Igbo Amaka Productions bụ ndị kwụsịrị ike kpam n'inye gị ejije Igbo egwu Igbo na i- e- e- ife niile gbasara omenala Igbo aka m bụkwa onye nke gị Chidi Ikenna Amaobi bịanụ ka anyị jee ka anyị gaa jụọ ndị mmadụ n'ofu n'ofu ka anyị malụ otu esi eme ya ka anyị malụ otu esi emebu ya oge gboo ka anyị malụ otu ka anyị mara ebe a na-eje bịanụ ka anyị jee ndewo biko amatụ n'aha gị nna m ukwu afa m bụ Chimdi Chiama abụ m onye Nando bụrụ onye Anambra dị n'ime Naịjirịa bụ lokal gọọmenti m si na esi m na Anambra East lokal gọọmenti wee pụta abụ m onye na-eme ihe ejije nke ndị oyibo na-akpọ fim abụ m onye nhazi n'ihe fim nke a na-akpọ dairektọ daalụ
ndewo nna m ukwu Em, biko kọtụrụ anyị ee o nwere ajụjụ na-agba anyị yarị gbasara ọtụtụ ihe na omenala Igbo wee sị na ọ na-aka mma okwu na-aka mma na onye maara ife ọ ga-ekwu wee sị ka anyị bịa ka a jụtụ gị biko gịnị mere ọ ga-abụ nwoke ma nwaanyị nwụrụ n'ala Igbo nwoke ma nwaanyị nke dị ndụ na-akwa nwunye ya ma nwoke nke nwa ahụ eyiela ya akwa ọcha maọbụ akwa ojii ajụjụ gị amaka ife ị jụ m tọkwa m ụtọ maka ị bụ onye ife Igbo na-amasị rinne ọra n'eze na-ege ntị m na-agwa unu na ife nwatakịrị a na-ezukọ amakakwa unu n'anya unu fụ na anyị na-efuzi ọfịa o mezi na imirikiti ndị Igbo amazi ife bụ ife ụfọdụ amazikwu na o nwere ife Igbo ji dị ebube o nwere ndị na-abụ a jụọ fa mgbe anyị nọ Lagos asị gị na my mama tell me say I be Igbo anyị wee soro na ndị bụ Igbo anyị wee sị na ndị bụ Igbo ee n'ajụjụ ị jụrụ ife dị na ya bụ ife bụ na Igbo adịghị eyi akwa ọcha na mmadụ nwụrụ na ife Igbo na-eyi bụ akwa ojii ọ ndị ụka bịalụ wee mee na akwa ojii abụrụ ife lụlụ alụ maọbụ ife chulu echu ị na-afụ na Igbo si Izrel wee bịa etu e si Izrel bịa ebe anwa bukwalụ omenala ndị Izrel mgbe gboo fa ka na-eme na ọ bụ na onye nya na mmadụ nọ nwụọ o nwere ndị na-eyichelu ọyị fa nwoke akwa ojii onye ka abịa ebi wee jụọ ya kedu ife melụ gị ọ bụrụzi kịta onye bụla na-eyi akwa ojii aga ebe sọrọ ya kedu ife melụ o wee sị gị nekwe na mmadụ nwụnarịlị ya ọ na-eli uju onye na-eli uju ada amụ amụ elim uju abụrọ ịmụ amụ onye na-eli uju dị ka onye nọ n'ọchịchị ọ nya mere e ji eme ya na onye anwụọ akwala ya akwa ojii ọ na-eyi o wee sị gị na ọ na-eli uju onye yi efe ọcha anaghị eli uju maka na ndị ụka mere ya n'ụdị na ọ bụ na e mee nya ekewepụzie ya ọ dị iche na ife ndị obodo na-eme maka fa kpọrọ ya asị na ọ ka ọ ghara iso ndị omenala nwerọ obodo na-enwerọ omenala omenala abụrọ ajọ ife omenala abụrọ ụka ụka abụrọ omenala na ofufe ka ụka bụ mana omenala bụ ka ndị si eme etu a ndị Igbo si eme na ọ bụ na mmadụ nwụọ akwala ya akwa ojii o yilu e wee malụ ọnụ ya kwa gịnị na ọ na-akwa di ya na nya na di ya nwa adịka ọ ngwa na onye ya bụ di ya nwụrụ mgbe ajụ na ọ yarọ akwa ya bụ akwa maka na nya na di ya ebirọ ọfụma mana ya na nwunye ebiri ọfụma na ọ bụrụzi mgbe ọ nwụrụ ka ya bịa lie ili uju ma ga-emere gịnị ma ga-enwere obi nwute mgbe ọ dị ndụ o weluzie tata ndị ụka zizi ya na akwa ọcha ka ya na-eyi wee na-akwa onye di ya nwụrụ nke na-enwere ebe o si wee daba n'ili uju efe uju a na-eyi ọ nya mere na onye ahụ a na-eli uju na ọ ga-akpụ isi ọ kpụ isi o gosi na ya na-eli uju isi ahụ ọ kpụrụ ọ ma mkpụzi ọzọ o wee gbaa arọ mana a bịazie mee ya sị na anyị apụtago n'iru ọra na anyị nọzi n'ilo ka ọ bụzi arọ ọnwa n'isii emekọtakụziri ndị ọ ka mkpa ka a bịa tụọ ụfọdụ mere n'ụlọ ụka ka a bịa mee ọsịsọ tụọlụ va mma mma ka e weta ive wee nye mezie nya ọ bụlụ ọnwa n'atọ fa niile socha maka na mgbanwe dị mgbanwe bụ ive na-adịgide ọ na-eme na akwa ojii anwa na mgbe anwa ọ ga-eme mgbe arọ ma ọ bụ ọnwa n'isii e ji wee kwaa nya bụ ozu kwachaa ọnwa n'isii ma ọ bụ mgbe arọ eyipụta efe uju nya bụ ka a kpọọ nya mkpocha na ọ ka onye akpocha uju a kpọọ nya mkpocha mee gịnị na ugwu anwa na ekwanyegolu ya onye anwa nke na ya nụrụ maka na ọ ọ bụrọkwanụ ife dị fecham mmadụ na ibe ịnọ nọgide n'ụlọ na arọ one ma one a nụrụ ma ọ bụ mmadụ wee binye ebe sị na ya na-eje nụ nwaanyị wee jee nụba ya ma ọ mmadụ wee binye ebe kweta na ya ga-anụ nwoke nya na ya wee jee bili ọ bụrọ ive dị fecha ọ nya ka ya bụ onye apụnarịgo ozugbo ime ya gagha ofee o melụ enwe ike chee na ọ mmadụ nwere ike chee na ọ na-emegide omenala igbo ma ọ bụ na ọ na-emegide nke mana emechifu na ọ na-emegide anyị o wepụ na ive dịzi ya na ọ bụ ọ bụ na e mechaa nya a bịa gịnị esuo nya bụ akwa ọkụ esuo nya bụ akwa mbọsị ahụ akpụ onye ahụ isi akpụchaa nya isi ya akpụ ekpokọta ntutu ya kpolu ma ya bụ akwa suo nya ọkụ mee ka esi eme ife kpọọ olili maka na ọ bụkwurọ onye je nya bụ ije na-ana onye je nya bụ ije na-adịrọ ana na-ekwu okwu ya bụ na ọ da-adị mma na mmadụ na-eli uju nwụrụ n'elu uju ọ bụrụgodu ma kịta na ọ na-adị ka ive alụ na mmadụ nwụrụ nwunye ya na-akwa ya nwụrụ ya kwuo ma ọ bụ nwa nwaanyị nwụọ di ya na-akwa ya nwụrụ ya kwuo ọ na-abụba ife alụ na ọ nya bụ ife um, melụnụ mana ife ndị ọzọ dị ka nwanne m na anyị eche na anyị ka a na-emegide maọbụ na omenala igbo ka a na-emegide maọbụ na a na-agba omenala igbo mgbakọ ghara ede o nwere ife emekọtala omenala ndị ghara ede ọzọ ya bụrụ nke ndị ọcha na ọkwara ha n'ala agbanyeghị mgbe fa ji wee sị na fa asapụghị anya wee luo kịta kama fa na-eme gịnị kama fa na-ekpokọtasị ya ike na-ekpokọtasị ya ike mana ndị che na ọ na-emegide ya gezie ntị fa nghọta na taa taa na ọ na-emezi na o nwerọ ife mmadụ ji mmadụ kpọrọ fa nwa na onwe fe ka ọ na-afịasịkwa arụ emezi asị gị Ee, ọ ka mma ọsịsọ mme nke kịta ka nwaanyị a mee gịnị ọkwa ime gị nekwa ego gị libe niile ọkwa ọkwa ọnwa na-atọ ọnwa na-abụọ nwaanyị agbapụ so onye nwoke sọrọ ya maka na o nwezi ife anyị ji ya bụ mmekọ mmadụ na ibe anyị kpọrọ maka na ya bụ uju anyị na-eli na-enye anyị mwute na ọ dịọzi maka na mwute ahụ adịọzi anyị amaọzi na o nwere ulu mmadụ ibe anyị baala anyị anyị amaọzi na o nwere ulu onye a na-ekpọtara anyị debe anyị n'ụnọ ka di baala anyị anyị amaọzi na o nwere ulu onye a na-ekwetara ka anyị nụba ya bata na be anyị bụrụ nwunye anyị baala anyị o wee bụrụ ife ife ime gịnị ọ bụrụ ife mwute dịlị onye ọbụla nya mere m ji na-asị na ọ bụrụ na onye na-amarọ ebe mmiri nọ mabe ya na ọ da amakwu ebe ọ na-anọ akwụsị ya ekene m unu ndewo ndewo nna m ọ bụ na n'omenala Igbo na mmadụ anwụọ nwoke nwụọ nwunye wee jụ na ọ ma-eyi ya bụ akwa o nwe ihe ga-eme ya ee ọ bụrụ mgbe enu bụ enu mgbe Igbo mara ife a na-eme ọ bụrụ na di gị nwụrụ i wee sị na ị ma nyili ya akwa ife a na-eme bụ na ndị ụmụ nwaanyị ndị inyom ga-achụpụ gị n'ife inyom ihe adị ọzọ ọ bụrụ nwoke a na-achụpụkwukwe ya n'obodo maka na ihe o yiwere bụ na ọ gị gburu onye nwụrụ ọ bụrụ na nwunye gị nwụrụ ma na di gị nwụrụ i wee sị na ị ma nlili ya uju ị fụrụ bụ na o gosi na unu ebiburo ebi o gosi na ọ gị mara ife gburu ya maka dịka m kwuru na mbụ na ọ dịrọkwa ofecha m na mmadụ na ibe ebi n'ụlọ dịka di na nwunye nya na ọ bụrụ mgbe gboo na ọ bụ na ị mere ya isi na ị ya-eliri uju ị ma na a ga-ejekwa gba gị iyi na ị mara ife gburu nwoke maọbụ na ị ma ife gburu nwunye gị ma ọ bụ na amapụrụ gị amapụ n'obodo ụmụ inyom ga-amapụ gị mapụkwa gị na inyom obodo na etu e si eme ya ọ bụrụ nwoke amapụ ya n'ife obodo daalụ ndewo nna m ukwu ndewo ee dịka o si wee dịla ụfọdụ ndị ụfọdụ ndị na-eche na ọnyịnya maka anyị bụ ndị ọmụta ọka ụfọdụ ndị na-eche na ọ bụrụ na fe yie luolu di fe uju ma luolu nwunye fe uju ọ bụlụ ya na fa abụrụgo ndị gịnị ndị ọgọ mmụọ lozozie na o nwerọ gbasara ọgọ mmụọ gbasara ife a na-eme na ọ gịnị omenala maka na o nwerọ onye a- a- a- a jele ikpụ isi jee bute alụsị debeli ya ka e wee kpụọ onye isi ma ọ bụ yinye ya efe uju ebute alụsị ma mbọsị a na-eyipụ ya ebute alụsị wee debeli ya kama na ife niile a bụ ugwu a na-akwanyelụ gịnị a na-akwanyelụ ezinụlọ ị nenee kịta ị fụ na mbọsị a na-agba akwụkwọ na-enwere ife a na-akpọ wedding gown enwere ife a na-akpọ wedding wear nya akwa a na-eyili agbamakwụkwọ mbọsị ị chọrọ ịgba akwụkwọ kịta yili abada yie nwunye gị abada i luo n'ụlọ ụka a chụchie gị azụ keduzi ife a na-emeli ya mara na ọ bụrọ ya mana ọ na ndị ụka bụ na-agbaji anyị aka na-agbaji na-eme gịnị na-eme ka a sị na omenala abụrọ ya na sọsọ ebe anyị n'onwe anyị bụchakwu ndị ụka ebe anyị nọ wee sị na ọ bụrọ ya bụ nke ọbụla megidelu ofufe na mmadụ ga-eje debe ife a tụrụ atụ na-efe ma ọ bụ bute iyi na-anwụ ma ọ bụ na-agọlụ ife a na-amarọ ọjị sị na ọ chi ya bụ nke na-esorọ mana omenala mere ya ka anyị maa na ọ dị etu anụnwa ka e ji nwekwa gịnị omenala a kpọrọ ya religious tradition religious tradition a bụ na a ga-eweta ring gbanye kedu ebe a na-agbayili ring ị gbayirọ ring amarọzi nya ọla aka ọ bụrụ ị gbanyere ọla aka ọ na-amazi na a nụrụ nwaanyị mana ọ bụ gịnị omenala so n'usoro gịnị agbamakwụkwọ omenala so n'usoro agbamakwụkwọ bụ na nwoke ya-eyi coat nwunye eyiri wedding gown a na-akwa iche ma ị nwere ego ma ị nwerọ ego ị ya-ahayata ya ma ọ bụ ị ya-achịta ya ma ọ mmadụ ya-achịnye gị onye mere e jikwa sị na nke anụnwa bụkwa ofu usoro ahụ na e ka esi eme ya na ka esi eme ya bụ na ị ga-akwalụ akwa ojii yili wee mee gịnị gosi na ị na-eli uju wee nọọ n'uru maka onye rapụrụ gị o merọ gị ka ị ghara ịbụ onye ụka na i mere omenala obodo na-eme na-enwerọ ofufe alụsị dị ya na-enwerọ ofufe chi ọzọ dị n'ime ya emerọ gị ka ị ghara ịbụ onye ụka ndị mmadụ pụta ka na gbatịala ibe fa ụkwụ ka anyị ghara ịtụfucha ife niile anyị ji dị ebube ife anyị ji dị ebube a bụ ma n'okwu ọnụ anyị i jee kịta n'ụlọ ọrụ onye igbo nọ na nnukwu ọkwa sụọ igbo ọ sị gị si n'ọfịs ya pụọ ọ ya-asụkwara gị ya n'oyibo get out of my office mana jezie na be ndị yoruba jee na nke onye awụsa ị sụrụkwa yoruba maọbụ sụọ awụsa okwu gwụrụ agwụ ị na-anụrụkwa ranka dede ọ gwụ ozugbo ozugbo ị na-egwuru egwu o bunye gị oche ya mana ị batazịa na be anyị jee n'ọfịs nwanne gị ma ọ ụnọ ọrụ nwanne gị wee jezie eh, nna m kedu ka i mee ọ sị biko onye a si olee eh, excuse me eh, please walk him out ọ ife anyị na-afụ maka gịnị maka na anyị bịara welu ụka bịara kpuchie imirikiti anya n'ịfụ nke bụ eziokwu n'ịfụ nke bụ ezigbo ife in the name that na ife ọbụla i me na-asị bụ ọgọ mmụọ na ozizie na omenala dị iche ụka gị mee gịnị ofufe gị mee gịnị ofufe dị iche ndị fa na ndị ụka kwesị ka ma na-ekwu okwu bụ ndị gịnị the pagans and the Christians or the, all ndị dị under religion mana tradition and the culture is not under religion ife a bụ ka ndị si eme ife na-achị ndị dịka etu a na-etinye n'iwu sị na ọ bụ na o ruo mgbe dị etu a na a ga na-atụ ụtụ ofe akpa ego ise akpa ego ise anụ ma nwoke nwaanyị atụọ akpa ego abụọ na ọkara nwoke akpa ego ise ego eji abọcha ụzọ ụfọdụ nọ n'ụlọ ụka tata kwụzie a sị na a sị na ndị obodo sị na a ga-atụ ụtụ eji abọcha ụzọ ọ sị mba na mbakwara na ya bụ onye ụka kedu ife onye ụka nwere ime n'ebe a na-ekwu onye ụka ọ ga-aga n'ime ọfịa ọ ma na-agazi n'ilo akpụchara akpụcha o nwere ime alụsị dị na ya bịa ka anyị kpụchaa ụzọ be anyị ị sị mbakwa na ị da-atụkwa ụtụ a na ị bụ onye ụka maka ụfọdụ kpọrọ ya ife a na-eme n'ọnwa nge nye ọnwa nke mbụ ụfọdụ kpọrọ ya ife a na-eme n'ọnwa ịsaa nye ọnwa nke ịsaa n'onu Igbo anyị ya na-atụfuchezi asụsụ anyị ka o wee dị mma mana ọ bụ na a sị na ọ January convention ehe ọ tụọ ego ya anyị sị na ọ ee eh, July convention ee eh, ọ tụọ ego ya mana a sị na ife mmemme ọnwa nke mbụ ee eh, ọ bụrụ gị ife maka na a sụlụ ya n'Igbo ọ bụrụ gị ife ndị ife ndị alụsị a kpọgorokwa va ndị omenala nya sị rọsịa ọka na ata ka e wee malụ nke bụ nke ka ndị be anyị fudebe ọfịa na ọ kwanụ mmadụ wetara baịbụl bụ akwụkwọ nsọ nenecha anya ma na a tụgharịa nya n'Igbo na o nwee ndị ọ ya-aka kwe nghọta e wee tụgharịa nya n'Igbo ụfọdụ bụ ị na-agụ baịbụl Igbo taata akwụkwọ nsọ i weta nke Igbo na-agụ n'iru fa ọ bụ na i li amosu nna negodi ife ọ na-akọgheli mana ọ na-achọ ka a sụọ nya n'oyibo in the book of John chapter 5 verse 7 the Lord says ọ tọọ nya mana ị sị na akwụkwọ nke John akwụkwọ nke asaa akwụkwọ John amaokwu nke asaa wee ruo na asatọ amaokwu nke ise wee ruo na asaa na onye nwe anyị kwuru sị ọ bụlụ ya na ị mara akwụkwọ ị makwurọ Chukwu sị rọchapụ ata na na gịnị na osipaka ka o wee kwe anyị olili ekene gị ndewo o nwere okwu ndụmọdụ ị ga-agbanyekwu na ndị Igbo na-ege gị ntị kịta
ee okwu m ma-agbanyekwu na ndị Igbo na-ege m ntị kịta bụ na m- asị m na m ma-achọ ka imilikiti gbagha okwu m a imirikiti ka arụ gbagha okwu m a ee ọ bụ na ndị venvasị gị gị mee gịnị argue this word and tackle me ife m ji sị onye Igbo nụrụ ya mee gịnị gbagha ya takụlụ m bụ na mgbe unu na-eme ya ọ ndị ọzọ ana-anụ ya mana ọ bụ na m kwuchaa etu a ngị nwa anụcha ya bụlụ sọ gị onye a nụcha ya bụlụ sọ ya ị ma na ọ sọ gị ga na-anụ mana m chọrọ ife ga-eme a malụ nnọọ ife ga-eme ka a wee gbagha okwu agbagha ka a wee gbagha okwu a ka o jezuo mba niile si gbagha anya onye malụ ebe nọ wee dị ya nya bịa kwuo nke na-adịrọ mma anyị na-edozi nọ ndozi ka anyị ka nọ ka ụmụazị anyị na-eto eto wee ghalụ ifusisi ọfịa na ụmụ anyị na-efuzi o mere taa taa na anyị amazi ife nwoke na-eme na ife nwaanyị na-eme ọ ọnọdụ dị etu a butere anyị ji esozi ndị mba dị iche iche wee na-aba n'ife a sịzi emena eme emekọtazie nwoke eje ga buru nwoke ibe ya ife a na-adịrọ afụbu mbụ ma nwaanyị aga buru nwaanyị ibe ya ife a na-adịrọ afụbu mbụ ọ maka na emezi ka anyị malụ na-ekwe na o nwere ife bụ alụ na o nwere ife a na-adịrọ eme eme n'ala igbo na o nwere ife igbo na-asọ nsọ na igbo na-asọ ya nsọ abụrọkwa na i mee ọ bụlụ na ị bụrọzi onye ụka ịgbaghachagodi ị ma na i je n'akwụkwọ nsọ na o nwere ife chineke gwalụ ndị Izrel unu agakwana na-eme nka unu emekwana nka ọkwa eziokwu a na-eme n'Israel ọ bụlụ alụ nya na si mee gịnị alụ dị mbụ dị e ji kpọọ nya gịnị oyibo kpọọ nya abomination kpọọ nya taboo so ụmụ ife ndị a niile ka anyị nye aka na-eme gịnị ka anyị nye aka mee ka ụmụ anyị niile dị iche iche malụ na ọkwazikwa ọfịa ka anyị na-efuzi kedụzi ife bụ ebumnobi ndị a ga-amụ echi anyị ga-enwezikwa ndị Igbo ifu inwe ihe na-agịdị fụ na o nwerọ ndị ka Igbo n'ọnụọgụ ọ na bụ igbo anyị kasị n'ọnụọgụ ka a na-emezi ka e memina onye onye awụsa ị sụọ igbo na ntị onye awụsa onye awụsa asị "Eh, gafara na ị sụọ igbo na ntị yoruba "Mm, efile ọ na-abụ ka igbo gbabazi ọsọ mana fa ga-anọ na-asụ nke va onye yoruba sụọ egbem egbem gba a a a ọ dịchacha ifu ya ọ na-eto onwe ya wee na-asụ ya onye awụsa bido nke ya wallahi tallahi na gaya ma ba haka ba wallahi dai ba zan yi haka na ọ dịchacha proud wee na-asụ ya kedụzi ife mere na anyị ama mme gịnị na anyị ama nji ugwu na anyị ama nji ike na ebube wee na-asụ nke anyị chukwu kele anyị ka anyị bụrụ igbo o mego ajọ ife igbo kasị n'ọnụọgụ na mba ụwa niile ọ bụ na ị chọọ ka ị ma ma igbo kasịkwa n'ọnụọgụ gwa igbo nọ Lagos va naa ka ị ma mmadụ one ka nọ ya igbo nọ Kano naa ka ị ma mmadụ one ka nọ ya igbo nọ sokoto naa ka ị malụ mmadụ one ka nọ ya igbo nọ ee Gaddafi ya bụ kogi naa ka ị malụ mmadụ one ka nọ ya Infa- e- e- ife a niile anyị na-agụ ka bụkwa n'igbo ka igbo nọ e- e- e, Burkina Faso nata ka ị malụ ole igbo nọ Libya pụọ ka bi Libya tọgbọrọ nkịtị igbo nọ Amerịka nataba ka Amerịka tọgbọrọ nkịtị ebe ọ bụla igbo nọ igbo kasị n'ọnụ ọgụ na mba ụwa maka ebe niile ị fụlụ onye igbo bụ sọsọ ebe o si bụ na agafe River Niger mụ na gịnị ekene gị ọ mụ bụ odoguchi mbechi ama ndo nke mbụ na Nando